Sa Giunta regionale at aprovadu oje sa delibera pro pedire a su Ministèriu de s'Isvilupu Econòmicu su reconnoschimentu de sa situatzione de crisi industriale cumplessa de su polo industriale de Ottana. Sa proposta l'ant fata su presidente Pigliaru e s'assessora a s'indùstria Maria Grazia Piras. Sa Giunta in prus at aprovadu peri su documentu chi pertocat su reconnoschimentu de s'àrea de crisi cumplessa e sa delimitatzione territoriale de s'àrea de crisi, chi sunu parte de su pianu de ricualificatzione e riconversione de su situ de Ottana. In una nota sa Giunta dat a ischire chi in custa manera si concruit su primu percursu istitutzionale, cumintzadu su nove de jannàriu in Cussìgiu regionale, sichiu dae unos cantos addòbios intre sa Giunta e sos rapresentantes territoriales, mutios a presentare propostas chi como s'acatan in intro de su pianu. Su progetu de riconversione e ricualificatzione industriale at a deper promòvere sos investimentos produtivos in chimbe àmbitos, polo de sa gomma e de sa plàstica, filiera de su materiale isolante, filiera de s'economia circolare, filiera de s'agroindùstria e de sa logìstica de su fritu, energia. Pro evitare sas santziones prevìdias a pustis de un'incidente istradale guidande imbriacu, unu zòvanu nugoresu de barantatres annos at decraradu a sa zustìssia chi aian chircadu de che lu secuestrare, como, imbetzes, sos carabineres de su Cumandu Provintziale de Nùgoro l'acusana de simulatzione de reatu e de cajonau allarme. Sos fatos sunt capitados arbeschende a su duos de aprile. A ora de sas tres mancu unu cuartu de manzanu sos carabineres de sa cumpannia de Ottana an acatau in sa chentu bintinove a pacu tretu dae su bìviu de Oroteddi una màchina capotada in sa cuneta. In intro non b'aiat nemos, ma an sejau tratas de sàmbene e duncas an cumintzau deretu a chircare chie fit guidande. Cando an acatau sa mere de sa màchina lis an nau chi fortzis che l'aian furada, ca l'aiat mutia su convivente chi l'aiat pediu si sa màchina l'aiat picada issa. Sos militares tando an sichidu a chircare s'òmine, acatande lu a sas oto, totu cunfusu e fertu a conca, a pacu tretu pròpiu dae su biviu de Oroteddi, a pacos chilòmetros dae s'incidente. Jutu a caserma, at contadu chi cando fit in sa zona de s'ispidale de Nùgoro a sa màchina si che sun acostiados òmines armados chi l'an custrintu a andare cara a Macumele, ma issu una borta in sa chentubiintinove at acelleradu e ch'est andadu a supra de su guardrail pro si che poder fughire. Sos carabineres de su repartu operativu de su cumandu provinciale ch'an secuestradu sa màchina, l'an compudada parmu a parmu pro aberguare si su chi aiat contadu s'òmine fit sa beridade. Acabadas sas indàgines, sos militares an fatu unu resocontu diversu dae su 'e sa vìtima, gasi chi l'an custrinta a cunfessare de aer fatu unu fintu secuestru, ca fit guidande imbriacu e at àpiu un'incidente e at tìmiu de che li picare sa patente. Sos carabineris l'ant denuntziadu pro simulatzione de reatu e cajonadu allarme. Sa situatzione de sos contos de su Comune de Nùgoro non podet e non depet èssere impreada pro iscusare matzimbróddios polìticos e giuntas minestrone. Bi cheren responsabilidade e seriedade. Un'opositzione positiva non si rendet a fàghere acordicheddos e rispetat su mandadu retzìviu dae sos eletores inditande solutziones chentza trampas. A l'iscrìvere in una nota est Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Uniti per Nuoro. Sa proposta chi faghet calicunu de una Giunta unitària chi biat totu nois in intro no at a isòrvere su problema de sos contos de su Comune, diat andare contra a sa bolontade de sos eletores. scrivet Saiu, a cada unu de nois l'an afidau unu mandau pretzisu, a su sìndicu e a sa maggioràntzia l'an afidau responsabilidades de guvernu a nois de controllu. Cale si siat mudamentu lu depent detzìdere sos eletores. Si sun pensande a maggioràntzias nobas, custas non depent arribare dae trassas de palatu ma dae unu mandau craru de sos tzitadinos. Sichit Saiu. Non si podet pessare chi a su postu de fortzas chi non fachent prus parte de sa maggioràntzia si podent fàchere intrare fortzas dae s'opositzione. Su sìndicu si dimitat e si torret a botare, a custu puntu, concruit Saiu, an a èssere sos tzitadinos a isseperare, chentza si chirmenticare chi in sa chistione de sos dèpidos sas responsabilidades de s'amministratzione in gàrriga est, sunt mannas a beru. Non cheret abrandare sa crisi de su setore de sos autotrasportos in Sardigna, chi in sos ùrtimos decannos at pèrdiu otichentosetantatres impresas e tremiza traballadores. Intre sas fartas de su cumpartu sos mezos betzos, sa cuncurrèntzia isleale, cumpetitividade bassa e insularidade. Custa sa màzine pintada dae sa Confartigianao Impresa Sardigna pro su setore, chi s'acatat in d-una chirca fata dae s'Ufìssiu Istùdios. Cussu de s'autotrasportu est unu setore chi distribuit s'otantachimbe virgola bator pro chentu de sas mertzes chi biazan in Sardigna contra una mèdia europea de deche puntos in mancu. Su cumpartu, nat su presidente de Confartigianao Trasportos Sardigna, Giovanni Mellino, est istadu fiacadu dae unu parcu de mezos betzu, dae sa minimada de sa dimanda, su gastu mannu de esercìtziu, s'abusivismu, sa cuncurrèntzia isleale praticada dae sos vetores istranzos, sos pacamentos semper prus trantzios, paris a sa mancàntzia crònica de infrastruturas e a sa conditzione geogràfica metzana. In Macumele, dae jòbia bintises a domìnica bintinove de aprile s'at a fàghere sa 'e dechesete editziones de sa Mustra regionale de su libru in Sardigna. Cust'annu torrat Saes, s'assòtziu 'e editores sardos chi s'annu passadu non fit presente. Su tema de s'editzione duamiza e decheoto at a èssere Mediterràneo, racconti di cultura e libertà. Su programma de sa manifestatzione, chi prividit mustras, cuntzertos, laboratòrios e dibàtidos, l'an presentadu custu manzanu In s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta, Enrico Murgia, capu de gabineto de s'assessoradu regionale a sa cultura, e Gianfranco Còngiu, cussizeri regionale de su Partiu de sos Sardos e peri cussizeri in su Comune de Macumele. Macumele, at nadu Còngiu, at iscummìtiu supra s'inclusione chin sos SPRAR. Mentres Murgia at ammentadu chi unu de sos temas de sa rassigna at a èssere sa Die de sa Sardigna. Sa Regione cust'annu at postu chentumiza euros pro sa mustra de su libru, bintimiza euros in prus rispetu a su passadu, chi s'annanghen a sos contributos de su Comune de Macumele e de isponsor privados.